an bɛ tanga tara ala mɛnna lɔnna na ka bɔ gɛdɛ kurulabonta tɔɔrɔ ma ala tɔgɔ la mahinɛla le hinɛla le lamɛnnaw ni kanubaantew yɔrɔ surun yɔrɔ jan an ka sɔgɔmada fɔli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dunan fo ni ka dugulen fo naba ni taaba dennin ni maba an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo dante foli min na a n'a balimakɛ n'aw denkɛ n'a ka kalanden n'a dɔgɔnin don dolo karamɔgɔ sanogo ka bɔ abɛnguru kɔdiwari la n'an bila an bɛ bamakɔ mali la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen wala foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛn ni baro ye bi baro bɛ min kan o ye an tun ye mɔtɛriw bila yɔrɔ min na an bɛna tɛmɛn n'a ye hakili la an ye dɔ fɔ bele kan ka o sigi sigi so da la ka taa ka na toro ta k'o sigi sigi o mɔtɛriw don o kɔnɔ ka taa ka na zimo yɛrɛ ta k'o fana mɔtɛriw sigi o kan ka taa ka na kansɛri ta k'o mɔtɛriw sigi o kan ka taa ka na liyɔn fana ta k'o mɔtɛriw sigi o kan ka taa ka viyɛrizi ta k'o mɔtɛriw sigi o kan ka taa ka balansi ta k'o mɔtɛriw sigi ka taa an ka sikɔrɔpiyɔn ta k'o mɔtɛriw sigi ka taa ka na sazitɛri ta k'o mɔtɛriw sigi ka taa anw bɛ kapirikɔrɔni de la sisan kapirikɔrɔni mɔtɛri an y'ale daminɛ bele la ni bele nana kɛ kapirikɔrɔni ka mɔtɛri tuma min na ni boli bele mɔtɛri donna kapirikɔrɔni na ka na toro mɔtɛri don a la zimo mɔtɛri don a la kansɛri an sela an y'a fɔ ni kansɛri mɔtɛri donna ɛɛ kapirikɔrɔni na o ye kunbalan de ye bulokasi bɛ kɛ o tigi ka latigɛ la o bulokasi n'o bɛ fɔ o ma nkokan na wala bamanankan na julakan na ko kunbalan o bɛ ye o tigi ka latigɛ la an y'a fɔ a ye n ko masa ani masaw bɛ juguya fasokɔnɔmɔgɔw de fɛ masa o masa setigi o setigi i bɛ t'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'a ni a fasokɔnɔmɔgɔw cɛ o kɛra sababu ye k'a bɔ mɔgɔ min bɛ bonya sɔrɔ faso kɔnɔ ka to faso kɔnɔ a man ca mɔgɔ kelen-kelen sinɔn a tɔ bɛɛ i b'a sɔrɔ o ye bonya sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ka tila k'a fɔ ko masa in caman yɛrɛ bɛ bɔ tukɔnɔdugu dɔw de la masa in caman bɛ bɔ dugudennin dɔw de la ɔ o de bɛ yɛlɛ yɛlɛ fɔ ka taa se jamana mara ni diɲɛ maraw ma o kɔrɔ tɛ k'a jira ko dolo min b'ale la ko ɲɔgɔnnaw tɛ bɔ duguba kɔnɔ mɛ ala yɛrɛ ka dancogo la a ka ca la mɔgɔba n'i y'a bila kɛmɛ o kɛmɛ bi seegin bɛɛ bɛ bɔ tu kɔnɔna dɔ de la ɔ minnu yɛrɛ bɔ duguba kɔnɔ n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ a dɔw fana ye siginfɛw ye minnu nana sigi o yɔrɔw la ɔ wala dugu yɛrɛ bonyana masakɛ kama ka o yɔrɔ kɛ duguba ye ale yɛrɛ bonya kama an ye o kuma fɔ ka na se lion ma ni lion moteur nana don capricorne na tuma min na i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ farinya kosɛbɛ n'a kɛra kotigi a bɛ farinya n'ala k'a kɛ a bɛnna tuma ɲuman dɔw ma ka bɛn san ɲuman dɔw ma a bɛ kɛ setigi ye o yɛrɛ de ka fisa n'a tigi kɛra setigi ye ka tila ka kɛ mɔgɔ kunbaba belebeleba jamujan ye e tɛ bɔ a ka farinya kala ma parce que o bɛ muɲu mɛ ni a tigi bɛnna san gɛlɛn dɔw ma ka tila ka na kɛ mɔgɔ misɛnmani dɔ ye se t'a ye ko tɛ dɔgɔya o tigi la waati bɛɛ mɔgɔ bɛ kɛlɛ tigɛ la ale bɛ kɛlɛ la mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛlɛ la ale bɛ kɛ parce que a bɛ jɔn a yɛrɛ ma ko ko de bɛna kɛ sa ale b'a fɔ ko non ko ne y'a ye o bɛ ko ko k'ale la ko komi o y'ale y'a n'a ye cogo ye o de bɛ k'a to o bɛ ka k'ale la donc waati bɛɛ ale bɛ kɛlɛ ta o kosɔn lion moteur ni lion cadre mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'a tigi bɛnna san ɲuman kɔni ma alihamudulila mɛ n'a ma bɛn san ɲuman ma gɛlɛyaw bɛ yen ɔ gɛlɛyaw bɛ yen parisabu ale tuma dɔ la a bɛ jigin ale kɔnɔ ale de ye chef ye ale de mɔgɔ kan k'ale bonya ko kan ka to ale tali la foyi man ka kɛ n'a ma sara ale la ɔhɔ ka tila ka na bɛn jagoyalolo dɔ ma n'o ye capricorne ye n'a ma kɛ n ta ye da jolima ɲɛkumu ɔ ka tila ka bɛn o dolo dɔ ma ka fara ɛɛ dɔ in kan olu fila mana na sogolo ɲɔgɔn da la n'a ye san gɛlɛn sɔrɔ wala ka n'a nana bange ka bɛn tɛnɛn ma ɔ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ kɛ farikolo la mɛ sɔrɔ fanfɛla bɛ se ka dayɛlɛ n'a nana bange ka bɛn samedi ma a bɛ kɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ka sababu kɛ Ɛɛ lion ka don gɛlɛn ye samedi ye verseau kama wa donc o kama ale bɛ n'a nana bange i b'a ye ka domicile sɔrɔ signe na mɛ ascendant in bɛ tila ka moteur min b'a la moteur in bɛ tila ka gɛlɛya sɔrɔ tuguni donc lion dun mana kɛ fantan ye ka ban dɔrɔn a kɛla sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ye parce que e bɛna ko o ko de ta k'a sɛgɛrɛ ni lion yɛrɛ ma se k'a ka bonya sɔrɔ a ma se ka bonya ale mako mɔgɔ ka bonya min da ale kan ale mako b'a la mɔgɔw k'ale kɔrɔta cogo min na ale mako b'a la ale ka ye cogo min na lion moteur fara lion cadre kan n'a bɛ mɔgɔ la n'i bɛ tilali kɛ fɛn di a yɛrɛ ma a k'a tilan mɛ n'e ka a di dɔ mɔgɔ wɛrɛ ma o de k'a tilan ka dɔ bɔ ka d'ale ma a bɛ jɔn a ta niyɔrɔ sara la mɛ n'a dila ale yɛrɛ ma a bɛ se k'a tilan ka jɛ o tɛ foyi y'a yɛrɛ ɲɛna ka a ka fɔ dɔrɔn ale de y'a kɛ parce que kodennin kɛ man d'o ye dakamana ko kɛ ka d'o ye ɔ kodennin kɛ man di mɔgɔ mɔgɔ ni gɛrɛsɛgɛba t'i la gɛlɛya bɛ yen ɔ o fasugu de bɛ sɔn ka waa kelen to a yɛrɛ f- kunna ka to k'a yɛrɛ kɔnpari ni waa tantigi ye n'o taara foli kɛ yɔrɔ dɔ la, ni dɔ ka kɛmɛ naani di a yɛrɛ bɛ kɛmɛ naani di ni taara yɔrɔ wɛrɛ dɔ ka kɛmɛ naani di a bɛ kɛmɛ naani di o bɛ taa se yɔrɔ wɛrɛ dɔ bɛ kɛmɛ naani di e ka waa kelen tora kɛmɛ fila a bɛ kɛ degun ye ɔ donc o gɛlɛya fasugu ye o kosɔn ni lion moteur nana don capricorne na dɔrɔn n'a kɛra setigi ye ka tila ka kɛ mɔgɔ farikolo kumaba ye porobilɛmu t'a la mais hali n'a ma kɛ setigi ye mais n'a yɛrɛ a yɛrɛ gabari ka bon a yecogo a ka bon a ka jan a kɔgɔlen don o ka nɔgɔn mais n'a kɔni kɛra mɔgɔ misɛnmanin ye dɔrɔn kɛlɛ sɔrɔla tuma bɛɛ ale aigrinen a yɛrɛ kɔrɔ tuma bɛɛ a bɛ miirira ko dɔ le bɛ ka ale dabali dɔ le bɛ ka ko dɔ k'ale la cɛnni cɛnni bɛ n'a kunna a b'a ye ko dɔ nɔ lo ye donc o gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ni capricorne sɔrɔ min bɛ ni lion moteur ye mais n'a tigi kɔni kɛla setigi ye tɛgɛ gɛlɛya min bɛ ye capricorne tɔw la o tɛ y'a la fiyewu par sabu ale mana hɛrɛ sɔrɔ ale bɛ fɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ de ka lafiya n'ale ka hɛrɛ sɔrɔ l'homme est qualité défaut mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ ɲuman ni ɲɛjugu de b'i la ɔ n'a tigi ye hɛrɛ sɔrɔ hali a ka furuɲɔgɔnw a tɛ fɛ n'a kɛra muso ye cɛ misɛnmanin ninnu a t'o fɛ fo kamalenkɔrɔ kɔgɔninw n'a yɛrɛ dun kɛra cɛ ye muso misɛnmaninw a t'o fɛ fo muso kɔɲɔw ka muso gutebaw ale mako b'olu de la hɔn fo a ka yɛlɛ ka yira ko karisa ka taamaɲɔgɔn de filɛ karisa ka namiɲɔgɔn de filɛ nin ye o a banna sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ko dennikɛ ka da ale ye non non ko babakɛ wa n'a kɛra masakɛ ko a sera ka aw mara aw bɛ lafiya parce que ale ka jamanaden ka ye cogo cɛjugu la wala ale ka duden ka ye cogo cɛjugu o man di ale fiyewu mais ni se le t'a ye ani mɔgɔ ti bɛn wa dɔw bɛ ni se t'a ye a bɛ se karaba cogo o cogo hali n'a yɛrɛ bɛ to a da fɛ a b'a fɔ k'a b'a ɲini ten Bon o de ye gɛlɛman ye mais n'a tigi nana bɛn don ɲuman parce que lolo kumaba bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais lolo kumaba nin bɛ tiɲɛ sinon capricorne lion loloba dan don ka fɔlɔ sɔrɔ ka filanan sɔrɔ lolo kumaba dan don mais n'a ma bɛn san ɲuman ma n'a nana bɛn a ka don tiɲɛni dɔ ma don min k'a détruire don min k'a mako sa aw bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se a ma wala ka na bɛn san min ma san min n'ale tɛ bɛn ni capricorne nana ka na vierge sɔrɔ olu kɔni ka ɲi mais o tulo de ka gɛlɛn wa o tɛ hɛrɛ sɔrɔ joona parce que olu bɛ gɛlɛya caman de kunbɛn ka sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ parce que bɔgɔ fila de nana sigi ɲɔgɔn na sisan o bɔgɔ fila min sigira ɲɔgɔn na o ye sisan ni o fana ma bɛn san ɲuman ni don ɲuman ma gɛlɛya bɛ wara n'a tigi nana bɛn lamusa ma ko tiɲɛna n'a nana bɛn lundi ma ko tiɲɛna ɔ ni san nana gɛlɛya tuguni dɔ bɛ fara gɛlɛya kan non seulement ɛɛ pɔtɔpɔ a bɛ komi kulu pɔ- kulu min yɛlɛda ye pɔtɔpɔtɔ ye e yɛlɛtɔ i bɛ tɛrɛnɛ ka jigin capricorne ye kulu ye ɔ vierge dun ye pɔtɔpɔtɔ le ye ɔ pɔtɔpɔtɔ mana kɛ kulu kan mɔgɔ bɛ yɛlɛ o la joona wa dɔ de b'olu tɛrɛnɛ ka sa mɛ fo o kɔrɔbaliya de bɛ fisaya hali n'a y'a sɔrɔ a ma tigi ma détruire a ma foyi o tɛ hɛrɛ ɲɛ sɔrɔ joona n'o kɛra sisan a bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛna tigɛ bɛɛ la mɔgɔ lo min bɛ ko sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ kojugu ɔ ko sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ kojugu ani kɔnɔjuguya mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ mɔgɔ ye minnu mɔgɔ bɛ o ka sigiɲɔgɔnya bɛ gɛlɛya mɔgɔ ma kosɛbɛ a dɔw tɛ furu ɲɛ a dɔw ka furu ti ɲɛ fiyewu a cɛman fara musoman kan furuko gɛlɛya bɛ ninnu sɔrɔ o kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kana mɔgɔ dɔ ye ko a mana karisa filɛ nin ye a mana muso muso ta a b'o bila a mana muso muso muso nin filɛ nin ye n'o ye sunguruba ye a mana sigi cɛ cɛ kun a b'o bila e k'a dakan lɔn wa a dɔw ta man di o ye koyi mɛ danka gɛlɛya min bɛ o la o de bɛ k'o se o ma o kosɔn ko kana mɔgɔ ye ten ka dɔ fɔ a la i bolo bɔ mɔgɔw pɔsi la ɲɛ bɔ mɔgɔ la ɲɛsin e yɛrɛ ma ɲɛ bɔ mɔgɔw la ɲɛsin e yɛrɛ ma e bɛ min kɛ mɔgɔw ta fɔli la e bɛ min kɛ mɔgɔw ta sɔgɔbɛ sɔgɔbɛli la n'e k'o ɲɛsin k'e yɛrɛ ɲɛɲini o cogo la i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ e yɛrɛ la capricorne vierge ka furuko ma nɔgɔ dɛ wa a ka jɛɲɔgɔnya si ma nɔgɔ parce que tuma dɔ la a tɛ fɛ ka pan ko kunna ale bɛ fɛ ka mɔgɔw ka ko bɛɛ ɲɛdɔn wa a dun tɛ fɛ ale yɛrɛ kɔnɔna ko ka dɔn Ɛ bamanan dun b'a fɔ ko ɲɔgɔn ta dun bɛ suya diya e bɛ fɛ ka tɔw ta ɲɛdɔn e tɛ fɛ mɔgɔ k'e ta ɲɛdɔn par fini ani mɔgɔw bɛ jigin ɲɔgɔn na wa o sigalen don mɔgɔ bɛɛ la n'a y'a furuɲɔgɔn dɔrɔn waati bɛɛ a sigalen don furuɲɔgɔn la o bɛ kɛ sababu ye o siga bɛ kɛ sababu ye ka na wolo n'a nana dɔn ani can bɔra dɔrɔn hop a bɛ kɛ furusa ye donc o gɛlɛyaba bɛ se ka olu sɔrɔ bon a dɔw fana bɛ yen furucɛ saya ni furumuso saya yɛrɛ bɛ se ka o sɔrɔ n'a tigi nana bɛn ni banga terema dɔ ye n'a tigi nana bɛn ni banga terema dɔ ye a ka furuɲɔgɔn saya o bɛ se k'o sɔrɔ dɔw b'a fɔ ye n'a ma dafa naani a tɛ lɔ n'a ma dafa saba a tɛ lɔ a ɲini dɔrɔn i k'a lɔn a b'a ka dolo la dɔrɔn i ka ala welew kɛ k'a yɔrɔ ɲɛɲini ala fɛ dɔw la n'a fɔlɔ sara a bɛ dan o ma wala a yɛrɛ tɛ sa yɛrɛ parce que n'e kɔnna k'a dɔn ko a b'i ka dolo la ka kɔn a kɛli ɲɛ n'i y'a kunbɛn ala bɛ sɔn dɔwɛrɛ dɔ tɛ sa i bolo e fana bɛ dolo ɲini ka furu dolo minnu e ka tere tɛ se ka ko kɛ minnu na tere bɛ baganw de la par exemple e mɔgɔ min e nana bɛn i ka don jugu ma misaliya ye mun ye n'i ye balance ye ka wolo juma ɛɛ ka tila ka na asandan ɲɛnama dɔ sɔrɔ min tɛ porobilɛmu se ale ma ka taa bange ka bɛn san dɔ ma san min ye ɛɛ sa ka san ye e tɛna furu mɔgɔ ma wala mɔgɔ ye furu min ye beliye ye ka na wolo tarata ka tila ka taa bɛn lɛ ka san ma ɔ usuwa e yɛrɛ balansi ye e nana bange tarata o tɛ deturuni ye kelen ka tila ka na bɛn sa ka san ma ka tila ka na bɛn ɛ ɛ san ma tuguni san sa ka san ma sa ka san min bɛnna tasuma ma e nana furu ɲɔgɔn min ma o kɛra beliye ye ka wolo tɛnɛn wala ka wolo tarata tuguni ka taa bange ka bɛn lɛ ka san ma e dun b'a lɔn lɛ bɛ sa dun e b'a dɔn beliye ni balansi tɛ bɛn e dun nana bange ka bɛn beliye e ka lon jugu ma parce que e balansi e nana bange ka bɛn tarata ma e ka point faible kɛra point faible yɔrɔ taara bɛn ale fana ka point fort yɔrɔ ma ni o tere bɛ faga a bɛ mun kɛ la tere bɛ mɔgɔw faga teli sa kɔni mana sigi lɛ kunna i b'a dɔn ko tere bɛ yen e ka lon jugu ye min ye e nana bange ka bɛn ma i b'a dɔn ko tere bɛ yen donc nin dɔw de mana woloma ka sigi ɲɔgɔn kunna ka taa furu ɲɔgɔn kunna dɔrɔn gɛlɛya bɛ yen wa hali a dɔw ta bɛ kɛ bana ye wa nin cogo kelen de la i bɛ taa cɛ dɔ sɔrɔ hali ni a taara sigi ka foroba kuma fɔ a bɛ perese seli la so kɔrɔ fo a ka taa lakali muso ye n'a m'a fɔ muso ye a t'a yɛrɛ sɔrɔ foyi tɛ muso ka bagan de fanga ka bon n'ale ka bagan ye a bɛ siran a ɲɛ n'a ye min sɔrɔ n'a m'a fɔ a ye wi cɛ bɛɛ kan ka hakilina dɔ ɲini muso fɛ ko dɔw kan na k'a fɔ bɔn an bɛ nin kɛ cogo di an bɛ nin kɛ cogo di mɛ cɛ ka sekere bɛɛ kɔni tɛ ko fo i k'o lasɛti ka fɔ muso de k'a fɔ a kɛ ten ne faratila la ni se dɔɔni kɛlɛ n'i m'a kɔlɔsi i ni balimaw bɛ cɛn donc nin yɔrɔ ninnu bɛ sɔrɔ baganw de fɛ ani terew karisa tere bɛ karisa la baganw ni wolodonw de b'a kɛ n'i wolola ka deturu ka tila ka taa bɛn bagan fiman dɔ i bɛ taa sigi min kunna o ma deturu o ka bagan tilala ka kɛ ka bagan jugu ye gɛlɛya bɛ yen donc ni eh, balansi mɔtɛri nana don capricorne na alihamudulila ɲɛtaga barika ka bon lafiyaw bɛ yen damuw bɛ yen sɔrɔw bɛ yen o ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye capricorne tɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔw fɛ capricorne yɛrɛ filɛ tuma dɔ la mɔgɔw b'a tɔɔrɔ ale ka sigi a kelen na o de bɛ diya a ye ka to a kelen na wɔyɔ b'ale tɔɔrɔ wagati dɔ la tuma dɔ la ale bɛ kelennasigi kanu mɛ ni kabirikɔrɔ nana kɛ ni balansi mɔtɛri ye o bɛ ɲa kosɛbɛ barisabu don ale bɛ kɛ mɔgɔw fɛ ale bɛ mɔgɔw kanu jama bɛ diya ale ye jama farankanko ni ɲɛtagakow bɛ diya ale ye kosɛbɛ ɔ ni kabirikɔrɔ nana ka na kɛ ni sikɔrɔpiyon mɔtɛri ye tuma min na o fana tere bɛ se ka ye o fana na k'a sababu kɛ a ka gundo dama bɛ tɛmɛ o bɛ kɛ gundotigi damatɛmɛ kojugu ye bɔn nin suguya n'a bɛnna mɔgɔ jugu dɔw cɛ ma o bɛ sɔn ka nɛgɛ bɛ sungurunnin dɔ y'a furu a ma mɛn dɔrɔn u b'a fɔ k'a donna suya la a bɛ ten a bɛ ten gundo damatɛmɛ ko jugu min waranen bɛ a la n'ale faratila ka kɛ kuma kolonfɔbaga ye dɔrɔn gɛlɛya bɛ na o kosɔn fɔ buna adamaden janto ye kuma cogo la tuma dɔ la musomisɛnnin dɔ bɛ suya yɛrɛ t'a bolo dɛ mɛ lolo sigicogo kama n'e faratila ka kuma jugu fɔ lu kɔnɔ denmisɛnninw ma e bɛ kɛ ten e bɛ kɛ ten e dun ye kɔɲɔmuso ye lu kɔnɔ n'o denw kɛra ten mun n'o t'a fɔ k'e ye subaga ye e yɛrɛ musokɔrɔnin ye so kɔnɔ e faratila ka to ka kuma jugu fɔ denw ma sikɔrɔpiyon mana kabirikɔrɔ mana kɛ ni sikɔrɔpiyon mɔtɛri ye o da jarabi ka di kojugu n'o ye fɛn fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ sikɔrɔpiyon ni kabirikɔrɔ mana ɲɔgɔn sɔrɔ ka don ɲɔgɔn na ka ɲa ee ɲɛgɔn bɛ bɔ ninnu la n dɔw bɛ wuli ka kɛ dɔnnibaga yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ hali mɔgɔ si m'o kalan mɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye n'i kɛra nin fasugu ye jija ka karamɔgɔ ɲini yɛrɛ la hali n'ala ye dɔnni dɔ kalifa i la cogo o cogo sɛmɛ dɔ la